na ni eh, fɛn an bɛ sɔrɔ ka don politiki kɔnɔ mais video kun fɔlɔ ye c'est un grand remerciement foli baden ka nabi ɲumana k'a suruntu faransi tungarankew kan k'a suruntu tungaranke musomanw kan ɛɛ comment allez-vous Awa Sall aw faransi musow n ka foli belebele de bɛ a ye bi quoi binbaw de ka kɛnɛ kan video kun fɔlɔ la ɛɛ bingini bɛ faransi awɔ kanu kuma man ca o bingini bɛ faransi aw ye tungarankew a ye min kɛ bingini ye ala kana a bɔ an kɔnɔ ala kana a bɔ an kɔnɔ. ko baraji tɛ jeli sɔn na o y'a ye n'i y'a di jeli fitiriwale ma ye n'i ka wa i ka sɛgɛn kɔni n'i y'a di jeli fitiriwale ma baraji t'a la mais a y'a ka a y'a ka nafolo ta k'a di min ma a y'a di a dibaga ma barika b'a la fala don yatimɛ don donc n'a y'a ka nafolo ta nafolo minnu don a wɔsi ɲininenw de don baraji bɛ bingini sɔn na walayi baraji bɛ bingini sɔn na ka foli belebele bila eh, Côte d'Ivoire communauté ka foli belebele bila la Guinée communauté ka foli belebele bila moritani communauté ye ka foli belebele bila burkina communauté ye ka foli belebele bila maliyɛn communauté ye awɔ nafolo ɲinikun ye nin de i diyaɲɛko ani i bokɛko i b'o de k'a la an ye fɛn o fɛn di bingini ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bila a ka mijani na n ye n balimamuso dɔ ka video ye ne y'o de fɔ n ko ni ala ma saya kɔn soso ma dɔrɔn a bi ba kɛmɛ bogo bi han awɔ bingini a ko n bɛ f'i ma de ko eh, eh, e tɛ dɔ wɛrɛ don wani garamu kɔ awɔ wani garamu don tɛ kojugu a ka fisa i ka t'i bonyanko ta sini a ka fisa i ka taa kɛbali kɛ ye n'i ye wani garamu don o de se b'i i bɛ to i danbe kɔ ni ala ye belebele s'i ma don min na i b'o fɛnɛ don kɛ o b'a sɔrɔ i danbe b'i la i danbe ma b'i la o bingini i kura n'i yɛrɛ wa ala ka ala ka c'est à dire ala ka secours de b'i ye sisan fo ka taa diɲɛlatigɛ kɛ min ye sisan an balimamuso min y'a bɔ a ka nafolo la k'a d'i ma bracelet fo yan ah ne m'a fɔ ko jeliw ma sɔn dɛ mais n ma deli ka nin ɲɔgɔnna fɛnɛ ye dɛ awɔ faransekaw ye kɛbaliw dɔrɔn de kɛ min ma deli ka kɛ u y'o ɲɔgɔnnaw de kɛ k'a walaka min bɛ muso in kan na bɛɛ b'a sɔngɔ dɔn bracelet a dɔgɔyalen ye soixante-dix garamu o y'a dɔgɔyalen ye kan na ta in n'a ka a tulolafɛn walahi a bɛ cent garamu bɔ sanu garamu kelen in joli bi soixante douze dola dolari bi wolonfila ani dɔrɔmɛ fila u b'a feere o de la donc sanu garamu kelen bɛ ko mali waa wolonfila ni kɔ ne balimamuso kuma tɛ ne da i foli la ne bɛ dugawu de k'i ye dɔrɔn ala ka si ni kɛnɛya d'i ma i y'a ta yɔrɔ min na ala kan'a yɔrɔ lankolonya abada ala kan'a yɔrɔ lankolonya ala k'i sɔn sanu na i yɛrɛ ma sigi ni min ye ala de b'a di a bɛ ala de bolo k'a di jɔn ma ala de ye bingini fɛnɛ ta d'e ma k'i k'a d'a ma donc o masa min y'a kɛ kɛ a bɛ dɔ wɛrɛ f'a kɔ donc ne bɛ communauté bɛɛ fo ka bingini dɛmɛbaga bɛɛ fo ka badara ali fo musomanw cɛmanw mɔgɔ si de ma to kɔ mɔgɔ si de ma to kɔ bingini n'a ba la lionne safi jabatɛ ka a féliciter a ka trophée la ni trophée ma di aw ma a bɛ di jɔni ma mali kɔnɔ ne ɲɛ t'a dibaa la o parce que bɛɛ ɲɛ b'a la o a bɛ ka baara min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la voilà morceau duman kelen bɛ jelimuso dɔw kamana gan san kɔnɔ aw bɛ ka joli bɔ o tɛ sɔrɔ da ka sunɔgɔ la donc n'a ye trophée sɔrɔ a n'a ka kan félicitation ma fille ahan nin de fɔra o k'a ka k'a ba ye a ka kɛ ne ye baara tɛ foyi to kɔ voilà juguya ni hasidiya ninnu o bɛɛ ye ni ci t'i la de ni ci t'i la de i b'i yɛrɛ bila o da la n'o tɛ ni baara b'i la tu as des ambitions n bɛ segin majara darama ka kuma kan nin yɔrɔ na ko kɛlɛ tɛ foyi di mɔgɔ ma an bɛ yɔrɔ min na ko bi e ko bɛɛ m'i lafiya kɛlɛ ko in na sa dɛ ladiliba ɲuman bɛ maa o maa la bɛɛ y'i lafiya la awɔ bɛɛ y'i lafiya la fɛn o fɛn bɛ dimi bɔ mɔgɔ la bɛ dɔ kɛ de voilà o ye dɔ kɛ de donc vraiment merci je vous adore ka a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo bingini ala y'i ɲuman ta cogo min ala k'i ɲuman segin ten ala k'i ɲɛ mɛɛn i jatigiw la ala k'u sɔn u k'i sɔn mɔgɔ i bɛ dugawu de kɛ ala k'i sɔnbagaw sɔn donc n'o bɔra yen nɔ an bɛ continuer bon an bɛ continuer min ni politiki kɛnɛ kan yan'o cɛ

donc o kosɔn ne tɛ n da de abudulayi ne tɛ se ka n da de n tɛ se ka n da de dɛ ni n ko n bɛ se ka n da de n ye nkalon tigɛ ne tɛ se ka n da de i bonya bɛ n yɔrɔ i karama bɛ n yɔrɔ mɔgɔ bonyabaga de bɛ s'i la i ma n ye foyi la n'i ba tɛ i ye n ba ya minɛ donc mais faso ko o ye ko wɛrɛ ɛɛ ko kuranɛ kalan ko réunion mais ne ma jigin Mamoudou Diko la ne ma jigin Mamoudou Diko la minnu bɛ taa ka taa Diko lamɛn hali bi Diko k'a ka popularité popularité eh, eh, eh, eh, booster n'u u ka jama ye ka n m'a dɔn n bɛna fɔ cogo min Diko k'a ka popularité layi popularité jira n'u ye a bɛ mission min na k'a jira k'a fɔ ko hali bi ko mɔgɔw b'ale kɔ donc aw taara kɛnɛ in kan kuma kuma jumɛn fɔra aw ye kɛnɛ in kan min ye dunan ye kuma jumɛn fɔra aw ye kɛnɛ in kan arafa ma min fɔ abudulayi ma min fɔ o kuma jumɛn fɔra aw ye donc ne bɛ se k'a fɔ walahi bilahi mɔgɔ o mɔgɔ yera kɛnɛ kan maliyɛnw ka degun a sen b'a la maliyɛnw ka degun a sen b'a la vous êtes vous êtes complice de ce qui se passe au Mali mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ yen vous êtes complice de ce qui se passe au Mali sinon joni bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ k'i t'a dɔn ko Mamoudou Diko ye min ye joni kelen joni bɛ se k'a fɔ ko Mali kɔnɔ k'i t'a dɔn ko Mamoudou Diko ye fɛn min ye. anw ka mɔgɔw bɔra fo segu ka na ni manamana kuma lamɛn walahi bilahi kana bɔ segu ka na ni manamana kuma lamɛn donc Diko ka mɔgɔw mana a ye u b'a fɔ hali bi ko eh, eh, u bi ka eh, eh, jihadi min kɛ u bi ka terorisi min kɛ donc hali bi a ka di maliyɛnw ye gouvernement de bannen don ça ça que ça veut dire n'a taara u bɛna kɔrɔfɔ a ka fɛn in kɔrɔ de ye ko bon ne bɛ mission min na hali bi ma se gouvernement de la sinon a ka di population ye la preuve en est que population filɛ ne nɔfɛ nin ye jama filɛ nin ye donc vous êtes complice de ce qui nous arrive an ti yafa ma ala kana yafa ma maa o maa sen taara Diko ka nin kɛnɛ kan an ti yafa ma ala kana yafa ma donc ni aw taar'o la diko ko kuranɛ kalanw donc kuranɛ kalanyɔrɔ in bɛɛ da de sanga ni waati bɛɛ diko delila ka aw wele diɲɛ don jumɛn ka taa ala ko kuma fɔ aw ye a delila ka aw wele don jumɛn ka ala ko kuma fɔ a ye ka kuma ala ko kan a delila ka aw wele don jumɛn ni guvɛrɛnɛman nɛnini tɛ mɔgɔ wɛrɛ nɛnini don ee eh, ala mɛ ni jamaba in na cɛ cɛ si ma sɔrɔ aw la muso si ma sɔrɔ aw la mun sera ka diko ɲininka ko mun kelen na terorisiw ka akti i t'i da don a la cɛ ma sɔrɔ ka aw ɲininka a diko ɲininka muso ma sɔrɔ ka diko ɲininka ko mun kelen na ko terorisiw bɛ mɔgɔ faga ni malo jeni min na k'an bɛ yen kabi diɲɛ ka di k'e ma deli ka kuma o kan mun na ko mun na k'a ma deli ka kuma o kan diko ye kuma min fɔ a si tɛ kuma kura ye a bɛɛ ye kuma kɔrɔ ye maliyɛnw bɛ nin bɛɛ kalama maliyɛnw bɛ nin bɛɛ kalama ko u ko ko ale ye faransi ka piyɔn ye diko i tɛ faransi ka piyɔn dɛ minnu t'i dɔn olu de b'a fɔ k'e ye faransi ka piyɔn ye an an a ye faransi to yen sa problème tɛ faransi ye o e tɛ faransi ka piyɔn ye walayi bilahi e yɛrɛ b'a dɔn i tɛ faransi ka piyɔn ye i ye min ka piyɔn ye i b'a dɔn o tɔgɔ tɛ b'i da fo ka diɲɛ wuli i bɛ mission min na i b'a dɔn o tɔgɔ tɛ b'i da fo ka diɲɛ wuli komi faransi de kɛlen bɛ bɛɛ kɔcɛ kala ye mali kɔnɔ sa min mana wuli faransi y'a don sa min mana wuli faransi y'a bɔ sa pour que ka ka maliyɛnw ɲinɛ tiɲɛ kɔ ka maliyɛnw ɲinɛ ɲinɛ problème kɔ diko i tɛ faransi ka piyɔn dɛ i ye piyɔn min ye i b'o i b'i yɛrɛ dɔn i b'i yɛrɛ dɔn diko ala min y'i da o b'i dɔn ka tɛmɛ maliyɛnw kan maliyɛnw b'i dɔn kalabanciya de don sinɔn san tan ni fila ko kelen maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ e ye fɛn min donc ko anw an kana kuma an bi kuma an kana gaari tigɛ diko la walahi an tɛ dan gaari ma dɛ an b'a ka dulokiba yɛrɛ de fara ka bɔ a kan na k'a ka jalamugu talon ka bɔ a kun na abudul ɲang e b'a fɛ k'anw k'an da de ka da kun jumɛn na mɛ n b'e to yen e ta tɛ problème e ni ne b'a ɲɛnabɔ dans inbox mɔgɔ jugu ne bɛ tile k'o kangari de da a ye n ko mɔgɔ jugu y'i jugu ye fo ka t'i sa tɛ k'i ɲi ye kana fara i jugu kan diɲɛ kɔnɔ k'i faso kɛlɛ ne ti fara jugu kan diɲɛ kɔnɔ fasoden jugu kan diɲɛ kɔnɔ ko n bi faso kɛlɛ quelles qu'en soient les conditions quelle qu'en soit la situation n t'a kɛ fo ka n sa transition n t'a labila diko ye fo ka diɲɛ wuli tɛ transition ka ko la dɛ n y'a f'u ye n k'u ka fɛɛrɛ kɛ u ka élection kɛ u ka taa a, a prolongation je suis contre ka ca yɔrɔ caman kan ka da yɔrɔ caman kan n'i y'a ye diko b'i da i sigi k'i da don maliko kuma la k'i sigi k'a kɛ i n'a fɔ mali titre foncier de b'ale tɔgɔ la hali bi transition in de bɛ yen parce que olu bɛɛ de ye kɔ kelen jɛgɛ ye

n ko alimami ko alimami de bɛ ten yan n ko awɔ alimami de bɛ taa anw bolo parce que cɛ tɛ dugu in na o mali cɛ bɛɛ sara ka ban pewu cɛ foyi tɛ yen o de kosɔn alimami bɛ na anw bolo n ko wa les les les les cinq pays du sahel problème min b'an da la c'est lui qui est à la base u bɔra n'a ye k'a fɔ kumakɛlaw bɔra n'a ye k'a fɔ Abdoul Niang ka fɛn dɔ kɔnɔ a ka émission dɔ la a bɔra n'a ye ka diko to haut conseil la il a engagé le mali dans ce terrorisme bɛɛ aw bɛɛ dɔnko don sinon anw maliens on a quel rapport avec le terrorisme a y'a fɔ an ye sa a rapport jumɛn b'an ni terrorisme cɛ a rapport jumɛn a b'an ka jamana taabolo jumɛn na kabi ala ka diɲɛ da fo bi silamɛya b'an fɛ yen an b'an ka malikiya kɛ an ka malikiyaw bɛ yen an ka siyaw bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an ka kerecɛnw bɛ yen bɛɛ b'i ta kɛ an bɛ furu ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn denw wolo bɛɛ b'i ta kɛ si tɛ se si ma si tɛ se si ma mun nana ni terrorisme ye alahu akibaru ko n'i ye i jugu selen ye i la kana ɲininkali kɛ dɛ i ɲin de bɛ k'i d'a ma voilà rapport foyi tɛ anw ni terrorisme cɛ rapport foyi tɛ anw ni terrorisme cɛ mais ne ma jigin diko la i ɲɔgɔnna baden bɛ Côte d'Ivoire Alassane Ouattara cɛsira ka nin k'a la Macky Sall cɛsira ka nin k'a la a ye nin yɔrɔ tigɛ a k'a di Assimi ma Assimi kana siran diko ɲɛ dɛ a tɛ se ka pu tɛrɛ k'i la pa paga a tɛ se ka pu tɛrɛ k'i la asimi pa paga diko ka dugawu tɛ minɛ a ka danga tɛ minɛ diko tini diko man surun ala la ka tɛmɛ e kan nkalon don mɔgɔ o mɔgɔ ne b'a fɔ aw ye la nouvelle génération aw minnu bɛ nin otage la ni cɛkɔrɔba comment dire manipulateur in bolo n bɛ kɔlɔsi ta de a kana da kɔlɔsi ma a ka misiri sira tɛ la k'a sigi a ka foyi t'a sɔrɔ fo n'a sɔrɔla a ma balo mali haramu la maliyɛnw mali mali mali maliyɛnw maliyɛnw ka hakɛ la fo n'a sɔrɔla a ma balo maliyɛnw ka hakɛ la diko ka foyi tɛ se mɔgɔ si la mali kɔnɔ a b'o dɔn lagalagatɔw de kuma hɔn maa ma bilala diko la o kɛra tan o kɛra tan maa maa maa ma- maa ma bilala diko la he alahu akibaru ayi ma m- ne ɲɛ t'a la n'a ka fɛɛrɛ jugu tɛ ka mɔgɔw minɛ k'u don kaso la avec la complicité de certaines personnes diko ka danga tɛ putɛrɛ kɛ mɔgɔ si la pa paga a t'a kɛ diko i bɛ ka bila a ɲɛ ka taa arabie saoudite alikaaba la ye maka misiri a arakan kelen bɛ bɛn an ka arakan ba kelen ma ka taa ye a ye dugawu min don a kɛra cogo di a kɛra cogo di fo n'a sɔrɔla diko a dama ala b'a bolo dɛ n'a dama ala kɔni b'a bolo ne t'o dɔn mais hali n'a dama ala b'a bolo o bɛ anw ka ala ka se kɔnɔ ala min ye anw da mahamadu ka ala nabila isa ka ala yunusi ka ala

chacun a son tour chez le coiffeur mais ne bɛ dugawu kɛ diko ta ka kɛ cpi ye ala ka kɛ cpi ye a bɛ ne ni ala cɛ n b'a ɲini ala fɛ diko mali ne ko mali ka dɔgɔ diko la diko diko kan ka taa cpi de la tɔ minnu bɛ ka t'olu sɔrɔ ou bien k'a di américain ma ka guantanamo dayɛlɛ n'a ye a bɛ ne ni ala cɛ i b'i jɔ o la ko e yafara mɔgɔw ma jɔnni y'a fɔ e ko e ka yafa ma e jɔnni et puis il, il se croit comme ale de ye ala ye mali kɔnɔ a ka kuma ninnu de a bɛ kuma de i n'a fɔ ale de ye ala ye mali kɔnɔ i tɛ ala i tɛ kira ye i ye anw ɲɔgɔn de bunadamaden sen fila bolo fila fɛn min bɛ ne ni ala cɛ n'i nana ni kuranɛ ne bɛ n bolo d'a kan walahi ne ka surun ala la ala kelen jabari wayi jabari wayidu ne ka surun ala ka tɛmɛ diko kan parce que diko ye min d'a faso kan ne m'o da n faso kan a ye min d'a faso kan ne m'o d'a faso kan ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ jamais ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ jamais an binna mun na k'i tɛ fara an na kabi i da donna maliko la don min na an m'a fɔ hɛrɛ kabi i da donna maliko la cogo min na don min na fo ka n'a bila bi la diko an m'a fɔ hɛrɛ jamana bɛɛ taara k'an to e de bɛ jijukɔrɔsaya la ka fo ka n'i bɔ sanfɛ kabi bi duguma maa t'i jateminɛ kabi bi duguma maa t'i dɔn fo ka n'i bɔ k'i jira buna adamadenw na i ko kalo tile tan naani hali bi aw maliyɛnw bɛ tugu diko kɔ aw bi aw aw bi aw karamɔgɔ de b'a ka jalamuguw fofo aw kɔ dugu ni dugu k'aw bɛna diko lamɛn diko ma wusa ni aw ye ka da kun jumɛn kan ka da kun jumɛn kan ne b'aw ɲininka ka da kun jumɛn kan a tɛ mamudu diko ye k'a to yen a t'a ye k'a to yen kun min na a bɛ a tɛ se k'a fɔ k'a t'a dɔn a tɛ se k'a fɔ k'a t'a dɔn kɔni asimi kɛ cɛ ye asimi kɛ cɛ ye kɛ cɛ ye mamudu diko tɛ se ka foyi k'i ka fanga la peut-être maliyɛnw hakɛ de b'i ka fanga ta cɛ ne y'o de fɔ n ko n'i ye mamudu diko jɔlen ye nin jɔyɔrɔ in na dɛ orobinɛw de fɛrimelen don k'e bɛ taa misiri kɔnɔ hali n'u ye e bila misiri ka betɔn kɛ misiri da la e bɛ bɔ parce que min bɛ hakili la o tɛ ala ye e yɛrɛ fɛ e y'i dama ala de ye sisan donc e tɛ se ka limaniya ala ko ala kelebanciya tawidu e b'a kuma bɔ i da la de ala t'a di e ma diɲɛ kɔnɔ sinon ala da ɲɔrɔ serifukɛ denkɛ kɛnɛ kɛnɛ karila sisan sisan sisan hali maa min tɛ serifu dɔn hali maa min tɛ maa min tɛ diinɛ na kamalennin hinɛ b'e minɛ o m'e bali ka mitin la han o m'e bali ka mitin mɛ ma jigila i ba sara hali o ka tile bi naani ma dafa i bɔra ka i bɛ i bɔra ka t'i jɔ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ fɛn na a a a place de l'indépendance la ka ibeka gɛnni gɛnni jutigɛ o don ka ibeka gɛnni jutigɛ o don siko i ye kuma n komi i ka video kɔnɔ i ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ nin cɛkɔrɔba in walahi silamɛya tɔgɔ de b'a la u bɛ silamɛya fɔ cogo min na a t'a la walahi diko tɛ silamɛ ye a bɛ n ni kaburu cɛ diko tɛ silamɛ ye silamɛ ni tɛ se ka gɛlɛya ta buna hadamadenw na silamɛ tɛ se ka juguya buna hadamadenw na et puis il veut vivre a b'i fɛ dɔrɔn ka vie mali mali c'est à dire mali o faantanw ka hakɛ a b'i fɛ ka vi o de la ka ko ko hali bi ale ko k'a bɛ réunion kɛ k'u mana malo d'ale ma u mana ɲɔ d'ale ma n'i y'a dun ala k'a k'i sababuya ye a bɛ ne ni ala cɛ asimi n'i y'an ka misikara jarati hakɛ ta k'a di diko ma an t'a yafa i ye diɲɛ fara lahara kan sini lahara i ka t'a fɔɔnɔ jahanama kɔnɔ asimi ni diko b'i ɲimi a k'i ɲimi kana dɔrɔmɛ kelen d'a ma ibk de diko kɛ nin ye k'a bila k'an ka wari minɛ ka tila ka taa don marifaw ni fɛnw na ka n'an faga n'a ye k'an k'an da de an t'a de walahi bilahi an t'an da de an t'an da de han ko ko diko ma maloya k'a fɔ ko ale ko k'a bi eh, eh, fɛn kɛ de quel droit e ka fisa jɔni ye e ka fisa jɔni ye mali kɔnɔ ko remɔrɔku bi fa malo ni ɲɔgɔn na ka t'o d'e ma e k'o don i dungɔda fɛ i ka t'o kɛ ka terorisiw balo a ye malo min jeni kɛ a kun t'o cɛ ka taa n'o ye a ye malo min jeni kɛ a kun b'o de cɛ ka taa n'o ye munna a m'o malo cɛ ka taa n'o ye a y'o jeni anw m'a sɔrɔ aw m'a sɔrɔ juguya bɛ tɛmɛ nin kan juguya bɛ tɛmɛ nin kan maliyɛnw ka degun jumɛn nin réunion in senfɛ diko da magara a kelen na k'a fɔ a kelen jumɛn même la vie chère a da ma maga la k'a fɔ a da ma maga la k'a fɔ aw bɛ to diko nɔfɛ yaala la diɲɛ don o don n'a ko k'a bɛ réunion kɛ bi politiki mɔgɔ natabakɔrɔ ta tiɲɛnen ninnu aw tɛ fanga sɔrɔ aw t'a yɛrɛ sɔrɔ aw tɛ fanga sɔrɔ aw t'a yɛrɛ sɔrɔ an b'a fɔ ko ko ko an nata tɛ fa fo ka diɲɛ wuli yan sogɛli b'a ta jakile la bi o farala a kan ka ibk kɛlɛ o b'a ta jakile la bi n'i ye pɔsɔni d'a ma a b'a kɛ sogɛli kɔnɔ n'i ye pɔsɔni d'a ma a b'a kɛ sogɛli kɔnɔ ni jamana ci tɛ aw bɛ tugu diko nɔfɛ mun na aw bɛ tugu diko nɔfɛ mun na ni jamana ci tɛ hali bi aw ka jamana hinɛ tɛ aw la diko bɛ aw wele aw bɛ taa kɛ ka ga kɔrɔla fa a ye mun d'a ma a taatɔ taara ni mun ye so même hali kɔnsɛyi ɲuman an m'a sɔrɔ hali ka a kɔnsɛyi k'a ka faso kanu don a la an m'a sɔrɔ baarandan cindan kɔrɔ ninnu i bi min kɛ diko ka kuma kɛ bɔ dugu fo dugu ka na diko lamɛn kɛ i ka i ka seliji ta ka rakan fila seli ala b'o baraji d'i ma baraji tɛ diko nɔfɛ yala la foyi walahi a y'an tɔɔrɔ a y'an ni nege bɔ an na a y'an ka jamana nege bɔ an na a y'an faso nege bɔ an na an ti yafa a ma ala kana yafa a ma aw ka mun dugaw bɛ mɛn mun dugaw dugaw jumɛn dugaw don wa n ko manankun ɲinina de don e bɛ misiri kɔnɔ yɔrɔ min dugaw bɛ tɛmɛ o kan hali ne kelen bɛ dugaw kɛ n faso ye ala b'a minɛ a t'a minɛ a b'a minɛ ka d'a kan parce que haramu tɛ ne kɔnɔ ne bi balo n wɔsi de diɲɛ don o don ka jama cɛ ko a ye n'an ka dugaw kɛ a ye n'an ka dugaw kɛ jamana minnu bɛ ka développer aw bɛ Paul Kagame a nana fanga la nka y'a ka église n'a ka misiriw bɛɛ datugu a ka sɔrɔ ka lafiya poli kagame eglizi ni misiriw bɛɛ datugu a ka sɔrɔ ka lafiya dugaw de ye uranda jɔ wa dugaw de ye uranda jɔ dugaw de ye uranda jɔ dugaw minnu tɛ minɛ gundo alimami ma dugaw minɛni sara dugaw minɛni sarati fɔ aw ye wa ne b'aw ɲininka gundo alimami a ma dugaw minɛni sarati fɔ aw ye wa est ce que aw b'o kɔnɔ est-ce que e diko b'o kɔnɔ e b'o kɔnɔ wa ko n'i b'i fɛ i ka dugaw ka minɛ i ka kɛ dugaw den ye a ka sɔrɔ haramu misikara jarati t'i kɔnɔ min b'i kɔnɔ i ta don n'i ye fɛn fɛn fɔ ala ye ala b'a minɛ ala ala i bɛ se ka anw de manipule i tɛ se ka ala manipule dɛ diko ayi i bɛ se k'i yɛrɛ kalabanciya anw de la k'a k'i n'a fɔ i ma misikara jarati kɛ anw na i bɛ se k'o de kɛ mais i ye fɛn min ye ala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan diko ala kana to i la walayi bilahi ala kana to i la ala kana to i la abada i bɛ ka ɲɛni min da maliyɛnw kan ala kana to i la ala kana to i la kana ala kana t'i kɔ la asimi n bɛ segin a kan tuguni kɛ cɛ ye mɔgɔ tɛ sa ko fila i bɛ sa ko kelen dɔrɔn de ni don ma se i tɛ sa voilà mɔgɔ don ma se i tɛ sa bisimilayi e kelen de ye karamɔgɔ ye mali kɔnɔ e kelen de ye karamɔgɔ ye mali kɔnɔ diko diko e kelen de ye karamɔgɔ ye mali kɔnɔ karamɔgɔ joli bɛ yen suala bɛ yen o min y'a bɛɛ la fitini o bɛ ka min kɛ faso ye e m'a jaka kɛ a jaka e m'a kɛ fo k'an ka wari minɛ ka t'o kɛ ka an ka wari n'an ka balo minɛ ka t'o di an fagabagaw ma ka tila ka an faga aw bɛ tila ka tugu diko kɔ honte à vous walayi honte à vous mali politisiɲɛw ni mali karamɔgɔ nataba kɔrɔ minnu nata tɛ fa ni lahara jɔ don tɛ minnu nata tɛ fa ni lahara jɔ don tɛ ni diko sago sɔrɔla diɲɛ don o don aw bɛɛ bɛ taa tunga fɛ a bɛ ne ni ala cɛ c'est-à-dire hali farajɛla o y'a nɔgɔma ye ni diko sago sɔrɔla mali la diɲɛ don o don a bi a bi taa an kɛrɛfɛ jamanaw de la ni min ye burukina sɔrɔ o y'a diyalen o la a bɛ ne ni ala cɛ a y'a jija a y'a jija a ka popularité sankɔrɔtali la hali bi a ka mɔgɔw k'a fɔ ko non non a bi mission min na mission min filɛ nin ye a ka di mali peuple ye gouvernement de bannen don o de kosɔn a bɔ o bɔ a bɛ gouvernement de kan a bɔ o bɔ a bɛ gouvernement de kan a bɔ o bɔ a bɛ gouvernement de ta asimi bi taa maa o maa da bɛ gouvernement baara la diko ko ka a ɲɛ ti da olu kan o si tɛ aw sɔn hakili la mun kɛra i la mun na mun na pourquoi a tɛ fara an ka gouvernement na gouvernement cira a kɛra quoi armée cira a kɛra quoi han armée cira a kɛra diko quoi gouvernement cira a kɛra quoi na faso nafolo sonyɛna a m'a dun wa. a ma dɔ dun a la wa han fɛn minnu b'a bolo a y'a bɔ min usine de b'a bolo wa foro de b'a bolo wa a bɛ ci kɛ wa a bɛ transport de kɛ a bɛ transport de kɛ wa mun k'an k'an da de ko k'an sigi k'o lajɛ an tɛ walayi bilahi an tɛ asimi walahi i kɛ cɛ diko tɛ se ka po tɛrɛ k'i la papa k'a tɛ se ka k'i la walahi bilahi n'i dalen b'a la ko ala ye kelen ko mahamadu ye kira ye walahi asimi da la ko diko tɛ se ka foyi k'i la kan'a reçoit kan'a ka maa reçoit hali n'a sɔrɔla a ka syɛ de b'i ka gouvernement na a bɔ a kɔnɔ sinon ce sont des espions n'i y'a ye a donna misiri kɔnɔ fɔlɔ parce que pour lui tout va bien pour lui tout va bien a ye coup d'état kɛ ibk la ibk taara mali kɛra n ta ye sisan donc sisan a ye investissement kɛ a bɛn'i sigi sisan ka tɔnɔ dun n'o ye a y'a ka mɔgɔw placé yɔrɔ bɛɛ la a ka chômeur chômeur éternel chômeur kɔrɔden ninnu k'olu kɛ minisiriw ye maa minnu tɛ hali diplôme t'u bolo dɔnniya t'u la k'olu ta k'olu kɛ minisiri ye a fɔra yan nɔ qu'il avait plus de huit personnes ministère la sur les vingt cinq dar'o vingt huit personnes hali bi a ka mɔgɔ b'a kɔnɔ han cnt kɔnɔ o si ma bɔ dɛ a nana ni mutari wane a hakili la k'a bɛna o kɛ mariyɔnɛti ye a hakili a bɛna ba ndaw kɛ mariyɔnɛti ye a hakili a bɛna asimi sɔrɔ k'o don a dungɔda fɛ n'i ye diko kɛtɔ ka ninnu kɛlɛ u ma sɔn a ta ma de ni mɔgɔ o mɔgɔ koperela avec diko walahi a bɛ k'e ka jeliba de

ni dama dama de ko ne k'u ka élection kɛ u ka taa n'u taara gouvernement légitime bɛ na an bɛn'a lajɛ n'o y'a a yɛrɛ t'u bolo an ti caisse to i caisse to i bolo i k'o dun i dungɔda fɛ komi ibk ne y'a f'i ye o ibk ma ko bɛɛ kɛ yan ibk kɔni taara a nana a nana ma sumalen b'a ka so mais e fɛnɛ kɔni ka robinet fermé la e fɛnɛ kɔni ka robinet fermé la asimi ka jamanadenw bɛ sili la kɔngɔ la u bɛ tile la kɔngɔ la u ka balo bɛ ka jeni e kafiri cɛkɔrɔba b'a fɔ ko ko mun na k'o ma eh, eh, malo dɔ d'e ma ko eh, saraka i tɛ i tɛ garibu filen ta ni saraka ko b'i ye kɛ filen ta wala garibu filen ta i ka t'i jɔ daw la saraka bɛ d'i ma yen hɔn e ni ala cɛ saraka remorque ɲɛ kelen malo ni ɲɔw la o sɛbɛn mali gouvernement ka di e ma n'u ni o sɛbɛn ninnu jumɛn ye n'u ma don faso nafolo kɔnɔ kɔngɔ bɛ dɔw la minɔgɔ bɛ dɔw la bɛɛ bɛ ka kule ko ko ko la vie est chère c'est pas ton problème hali n'an bɛ bɛlɛ de ɲimi c'est pas son problème fasoden jugu bilalen faso t'i la fasoden jugu faso t'i la mamudu diko fasoden jugu faso t'i la tant que mamudu diko vit an tɛ hɛrɛ sɔrɔ mali kɔnɔ walahi tant qu'il vit an t'a fɔ hɛrɛ depuis a da donna maliko la don min na fo k'a bila bi la mali m'a fɔ alihamudulilayi arabil alamina depuis maliyɛnw t'a dɔn a bɛ min na ka ban t'a dɔn fo a yɛrɛ nana bɔ n'a yɛrɛ k'a bɛɛ fɔ eh, eh, eh, eh, comment dirais-je, eh, eh, eh, émission Abdul Nyang ma tɔ to kuma la, Arasa ma tɔ to kuma la, Mamudu Diko, an b'i dɔn, an ti yaf'i ma, Ala kana yaf'i ma, Ala k'i su fɔlɔ bɛn jahanama ma. mamudu diko i mana sa don min na ala ka dugukolo ban i la a bɛ ne ni ala cɛ dugukolo banna cɛw la kɛ e ye min kɛ i faso la o cɛw tun m'o kɛ ala kana dugukolo sɔn i la diɲɛ kɔnɔ tellement k'i ye mɔgɔw tɔɔrɔ i y'an tɔɔrɔ k'an faso nege bɔ an na an ti yaf'i ma ala kana yaf'i ma ni maa o maa m'a fɔ ala sago e sago faso cila diɲɛ bɛɛ taalen bɛ k'i faso to i faso hinɛ t'i la a makari t'i la arme cilen don terorisiw i y'o ta ka n'o suuru an kan i da ti don kuma la yɛrɛ fiyewu n ye n ka kuma fɔ ni diɲɛ maa o maa bɔra k'i b'i gaari tigɛ n na n b'i fa n'i ba nɛni fɛn ma kab'i wolola i tulo ma don a la mamudu diko nɔfɛ a bɛ ne ni ala cɛ ni n ye n tɔgɔ mɛn cɛ o cɛ da ni n ye n tɔgɔ mɛn muso o muso da n b'i baara de kan ka bɛn ala ka da n ta ye faso ye mamudu diko tɛ maliyɛn ye ka tɛmɛ ne kan n ta ye faso ye n da tɛ bɔ n fasoko kuma la n'a ma s'an ma an tɛ s'a ma n'a m'a da don an fasoko kuma la an tɛ s'a ma voilà a y'a si bɛɛ kɛ sisan maa si ma kuma a fɛ mais aw minnu bi aw minnu aw minnu bi fɛn fɛn na comment dirais-je ka ka wari minɛ ka nkalon defa ka a faso jigin dingɛ kɔnɔ honte à vous anw minnu bɛ an an jo fɛ ka tila k'an di kuma ni ma ni cɛ o cɛ y'i gaari tigɛ n na n b'i baara de kan boleta ta ne jɛnen don n'a ye ne jɛnen don boleta ye walayi bilahi n jɛnen don n'a ye n faso nɔfɛ n jɛlen don ni boleta ye ni mali mali taalen n ja diɲɛ don o don kɛ n bɛ wuli ka sira minɛ ni maa o maa y'i da don n b'i fa n'i ba nɛni de kan a maloya tɛ n na a siran tɛ n na je m'en fous a maloya tɛ n na a siran tɛ n na ni diɲɛ maa o maa y'i da don n na n b'i baara de kan walahi hali ni une semaine aw ka c'est à dire fa min bɛ ne na a ti wuli a ti wuli ten kosɛbɛ mais n'a wulila ni maa o maa ye kɛra sababu ye ne y'a wuli k'a bila nin fɛ an dɔgɔyalen une semaine ɲɔgɔn na walahi bilahi a tɛ n ka foyi tiɲɛ

i y'a kɛ min ye i y'a fɔ a i ye kɔlɔn kelen sen a la k'a di jɔni ma kɔlɔn kelen i y'a sen k'a di yɔrɔ jumɛn maa o maa y'an ka wari di i diko ma k'a minɛ i bɛ kɛ la ka taa n ti yafa a tigi ma ala kana yafa a tigi ma parce que aw de ye ɲin don diko da k'a bila maliyɛnw na k'an ti hɛrɛ sɔrɔ an faso kɔnɔ maliyɛnw b'a bila yan